Alihamdulilayi an bɛ lamɛnbaa cɛman ni musoman bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ni ɲtuma maaw bɛ don kiramantoya na a bɛ waati jan bɔ an tɛ video kura dilan ala sɔnna a ma an ye ɲɔgɔn sɔrɔ bi ayiwa an bɛ kanubaw ni lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo nin video nin kɔnɔ kuma minnu bɛ an fɛ ka fɔ aw ye Toujours o ye an ka mɔgɔya ko de ye sabu n y'o fɔ aw ɲɛna siɲɛ caman ne ka dɔni a ɲɛsin bɛ adamadenya de ma diinɛ diinɛ ko tɛ nka adamaden n'i ma ɲɛ i ka ko bɛɛ bɛ tiɲɛ o de y'a to anw ka dɔni ɲɛsinlen don adamaden ma n'o ye ka ala ka porogaramu kalan adamaden k'i ka maaya dɔn a kɔnɔ sabu diɲɛ ye kabakoso de ye n'i ye diɲɛ filɛ i ka kan k'a dɔn k'a fɔ kun dɔ bɛ ko la n ti sɛgɛn k'o fɔ aw ye a faamuna mɔgɔw fɛ k'a fɔ ala bɛ ɲuman kɛ mɔgɔ bɛ juguman kɛ o de bilala bɛɛ kun na ɔ k'a masɔrɔ n'i ye diɲɛ jateminɛ i b'a ye ala ye janɛmɛ jɔ mɔgɔ kun tɛ yen janɛmɛ dun ye juguya juguman dan ye donc a bɛ se ka kɛ diɲɛ in yɛrɛ kɔnɔ ɲuman ni juguma de bɛ ɲɔgɔn falen walasa diɲɛ ka se ka taga ɔ nka kɛlɛ de bɛ kɛ cogo bɛɛ sariyaw de bɛ ta cogo bɛɛ walasa juguma kana se ka wara n'o tɛ hali juguma fitinin ale bɛ se ɲuman caman na juguma kelen a bɛ se ayiwa ɛɛ ɲuman kɛmɛ na o de la nkalon kelen bɛ se ka hali tiɲɛ kɛmɛ ben anw ni dɔnnibaw bɛ ɲɔgɔn jɛ nin kuma sugu de la sabu mɔgɔw b'a fɔ ko ko ni nkalon ye san kɛmɛ boli ko tiɲɛ mana wuli sɔgɔmada kelen ko a b'a sɔrɔ ɛ mais o b'a sɔrɔ tiɲɛ ɲanina tiɲɛ ka san kɛmɛ boli fɛn nkalon ka san kɛmɛ boli ɛ tiɲɛ sigilen don tiɲɛ nana wuli ko ale bɛ nkalon gɛn ka minɛ san kɛmɛ taama na a tiɲɛ fana bɛ sɛgɛn dɛ donc n bɛ fɛ ka min fɔ o yɔrɔ sugu ninnu de ye adamadenya gɛlɛya yɔrɔw ye walima e k'a bila i kun na k'a fɔ i ye fɛn min sɔrɔ jɛlenya na halalaya la ko o fɛn tɛ se ka tunu walima son tɛ se k'o ta ko parce que e dalen don ala la walima e y'a sɔrɔ wɔsiji la nin n'a ɲɔgɔnw de ye non Bon o de bɛ na n'a ye fo ka na se adamaden k'a miiri k'a fɔ a ne ye silamɛ de ye nin bana nin ye kafiriw kunko ye kan'a bila i kun na o tɛ yen diɲɛ ye foroba de donc e k'a bila i kun na ne ye farafin de ye nin kunko nin ye tubabuw ta ye walima tubabu k'a bila kun na ne ye farajɛ de ye nin kunko nin ye ayiwa farafinw ta ye non olu ninnu ye faamubaliya de ye o ye ko ye adamadenw ka dilalenw o bɛ se ka k'o ye nka ala ka ko ni tile bɔra a bɛ jamana bɛɛ de kunna ni kalo bɔra a bɛ jamana bɛɛ de kunna ni fiɲɛ bɛ ci a bɛ ci jamana bɛɛ c'est-à-dire a ci a fanga ka bon yɔrɔ dɔ la ni dɔ ye mais o ye a wuli cogow de ye n'o tɛ ala fɛ dɔrɔn diɲɛ bɛɛ ye du kelen de ye anw de bɛ diɲɛ danfara donc o bɛ kɛ sababu ye hadamaden i ka kan k'a dɔn k'a fɔ ni e ɲɛna n'i mɔgɔɲɔgɔn ma ɲɛ i ka hɛrɛ dan sigilen don o la an bɛ bɔ ka nin fɔ mɔgɔw ye k'a jira u la k'a fɔ a balimakɛ n'aw denkɛ karimu sanɔgɔ kelen in de don doloko kan doloko ye fɛn min ye adamadenya ɲɛfɔli de don ɔ san ba fila ni mugan an y'o san kibaru di aw ma cogo caman na ɔ alihamudulilayi ala y'a kɛ dugu jɛra ka an minnu to balo la an b'a kɔnɔ bi ɔ ala nana ka na n'a ka lajarabi ye jadi bana wulila donc an bɛ min fɔ mɔgɔw ye jadi bana tɛ bi la ko ye fɛn dɔ de bɛ yen adamadenw bɛ ɲinɛ o kɔ an yɛrɛ ka dɔnni n y'o fɔ n ka barow kɔnɔ kumaw kɔnɔ ka kɔrɔ adamaden n'i ye fɛn o fɛn dɔn ɲuman fara juguman kan kɔlɔlɔ b'a la kodɔn kɔlɔlɔ de filɛ an bɛɛ nɔfɛ bi ani peut-être adamadenya ɲɛyɛlɛ kojugu o kɔlɔlɔw de don bana tɛ nkalon ye bana ye tiɲɛ yɛrɛ de ye nka an bɛ min fɔ mɔgɔw ye dɔrɔn kelen kelen bɛɛ k'i yɛrɛ tanga ɲini n'an bɛɛ tangana kelen kelen peut-être o bɛ kɛ foroba tanga ye an bɛɛ ma donc hakiliw ka miiri dɔrɔn mun de bɛ mɔgɔ tanga bana in ma n'o tɛ ala la banaw de don nka mun de y'a kɛ n'a y'o ta k'a kɛ comme anw tile dɔrɔn de la bana forobabana nana non o tɛ a tɛmɛna ka kɔrɔ mais bana jadi bana si ma na fewu fo a k'a sɔrɔ adamadenw de ye dan sagon kiraw bɛ ci cogo min na banaw bɛ jigi ten de n'i y'a ye kira dɔ wɛrɛ cila o b'a sɔrɔ fɔlɔ nana ni sariya min ye mɔgɔw nana o bafouer donc a bɛ dɔ a bɛ kira wɛrɛ ci kira kura bɛ na ɔ o bɛ cogo min na bana ninnu bɛ adamadenw waaju ka adamadenw hakili jigin diɲɛlatigɛ kow la walasa mɔgɔw ka se k'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ na ala ko ye tiɲɛ ye mɔgɔ ko ni ala ko de ye diɲɛ ye sabu mun na n'i ye diɲɛ filɛ bi i b'a ye k'a fɔ an ɲɛ yɛlɛla ka taa se yɔrɔ la min nana ni degun ye mais bana ka yɛlɛma ka diɲɛ bɛɛ minɛ o y'an yɛrɛ ka kɔlɔlɔ ye sabu diɲɛ bɛɛ donna ɲɔgɔn na moyen de transportw cayala moyen de communication cayala donc an bɛɛ kɛra du kelen ye ni bana ye sini minɛ bi sini a bɛ se ka se mali la a bɛ se ka se espagne a bɛ se ka se yɔrɔ bɛɛ parce que mɔgɔw t'i sigi u bɛ yaala bolifɛnw moyen b'an bolo ka yaala ka don ɲɔgɔn na bon o b'a to mɔgɔ bana yɛrɛ bɛ cari mɔgɔw yɛrɛ de b'a cari k'a kɛ komi ala dimina an kɔrɔ k'a cari bɛɛ kunna k'a sɔrɔ an yɛrɛ ka donɲɔgɔnya de y'a cari n'o tɛ tuma dɔ la ni don dɔ don ni avion tile tɛ mobili tile tɛ telefɔni tile tɛ réseaux sociaux tɛ a yɛrɛ k'a jateminɛ bana in tun bɛ se ka na ka ban sini peut-être jamana dɔ tun t'a dɔn yɛrɛ donc o o ɲɔgɔnnaw de don quoi an yɛrɛ ka donɲɔgɔnya teliya n'a caya o de ye bana fana kɛ ka diɲɛ tonkun duuru bɛɛ minɛ ɔ o ye ala nɔ ye sa mais an yɛrɛ ka kɔlɔlɔ b'a la n'o tɛ bana bɛ jigin yɔrɔ kelen de dugukolo dɔ effet de b'a sama walima n'a bɛ poyi a bɛ poyi yɔrɔ dɔ de la mais tuma dɔ la a tun bɛ se ka dan sira la n'a y'a sɔrɔ kunun don donc o de y'a to mɔgɔw kabakoyara mais nin fana ye an ka faamu ta an ka faamu nana diinɛw kɔnɔ adamadenyaw kɔnɔ fo ka na don ala contre la grand jamais ala ma cɛman fila dilan u ka rapport kɛ fiyewu mais e k'a jateminɛ kɛ i b'a sɔrɔ diinɛ dɔ la muso naani furu tɛ bɛn diinɛ dɔ la muso fila furu tɛ bɛn mais cɛ kelen ka muso fila furu wa ou bien cɛ fila ka furu ɲɔgɔn a yɛrɛ k'o lajɛ mais n'a ye porogaramu bɔ ala ka porogaramu na pewu k'a bɛ taa n'a ye fan wɛrɛ fɛ n'a y'a sɔrɔ se b'an ye bi n ko an tun bɛ dɔ fara tile heure kan ni se b'an ye bi an tun bɛ dɔ fara su bonya kan parce que an occupéla bi tellement que an chargélen don an yɛrɛ fɛ dɔ ka fara tile kan mais tile b'a cogo la dɔ tɛ fara o kan waatiw cogo kosɔn dɔ tɛ fara su kan mais an bɛ k'an ka naturew yɛlɛma jagoya la n'an ka faamu ye ala contre la n'o tɛ ni cɛ ni cɛ ka ɲɔgɔn furu muso ni muso ka ɲɔgɔn furu n'i ka sagaw y'a kɛ est ce que i tɛ taa ɲininkali kɛ n'i ka sɛw y'a kɛ i tɛ taa ɲininkali kɛ mais e k'a lajɛ kɛ adamaden n'a hakili ɲumantigiya an'a ka ala dɔn de bɛ ban cɛ bɛ ban muso la ka cɛ furu k'a k'i muso ye donc a bɛ rapport kɛra yɔrɔ min na est ce que ala ye farikolo dilan min kɛ a ma yɔrɔ bɛɛ bila a ka baara la wa est ce que o yɔrɔ bilala rapport de kama wa cɛ ni cɛ ka se ɲɔgɔn ma donc an ye ala sɔsɔ donc n'a ye ala diya a bɛ se ka a sago k'an na k'an ladi n'o tɛ ala ye muɲu masa min ye aw b'a dɔn k'a fɔ n'a y'a sɔrɔ ko ala bɛ dimi diɲɛ kɔrɔ ka diɲɛ wuli anw yɛrɛ kun tɛ na o kojuguw kɛra ka tɛmɛ min tɛ nin si ye setigi bɛ baga fantan ma kɛlɛbanbaliw ni fɛnw bon politiki ni diɲɛ faamu ɲɛ yɛlɛla kojugu donc anw fɛ kodɔn kɔlɔlɔ de b'an kɔ an ka jɛ ka dugawu kɛ dɔrɔn bon ni adamadenw sera k'a faamu ni maratigiw ni setigiw ye sariyaw latilen n'o tɛ mɔgɔ fa tɛ don mɔgɔ la i ka papiye dilan ko cɛ ni cɛ ka furu k'o furu papier dilan yɔrɔ ka sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ ni diɲɛ bɛɛ bana a tɛ dabila donc o ye bana ta ko ye an bɛ dugawu kɛ ala ka bana in nɔgɔya ala k'an kisi a baasi ma a bɛ jamana minnu na ala k'u tanga ala ka hin'an na ala ka se ka bana in bɔ an kan n'o tɛ nin fura tɛ mɔgɔ bolo i bɛ ko dɔ de kɛ dɔrɔn n'o tɛ n'a ka di ala ye bana bɛ jigin i kan fiɲɛ fɛ hali n'i ma maga mɔgɔ la o tuma an kɔni bɛ jabaru masa de deli a ka hinɛ an na a k'a dɔn k'a fɔ adamaden yɛrɛ ale yɛrɛ ye hakili min di a ma a k'a dɔn ko a ye fɛn o fɛn fɔ diɲɛ kɔnɔ ko adamaden bɛna dan sagon o de la ale ye jahanama dɔ ka bila a yɛrɛ b'an dɔn ala ka yafa an ma an ka kɛwale juguw la a ka hinɛ an na a ka bana in bɔ diɲɛ kɔnɔ an ka se ka nin b'a bɔ ladili ye an ye o minnu sara a bɛ minnu na ala ka se ka dan sataw ka dan nin ma kɛnɛ banabaatɔw ka kɛnɛya minnu a ma min sɔrɔ bɛɛ y'a ye sa bɛɛ y'a mɛn bɛɛ ladila sa o tuma nin b'a bɔ an b'a ɲini jabaru masa fɛ a k'a dan nin ma n'o bɔra yen donc karim sanogo de bɛ ka kuma aw fɛ san ba fila ni mugan hukumu kɔnɔ baara cogoya la an ye yɛlɛmɛ don kow la ɔ a bɛ an ye a fɛn bila sa mais a ma mɛɛn ne yɛrɛ da fɔlɔ jamana in kɔnɔ i b'a dɔn k'a fɔ baara o baara ni i ka baara i ye min dɔn n'i ma se ka nafolo sɔrɔ o la n balimaw i tɛ min dɔn i bɛna taa wari ɲini o la wa anw tɛ politiki kɛ fɛɛrɛ foyi t'an bolo aw ka nin baara ninnu na n'i ka papiye ye n k'i dakan f'i ye ne ka baara bɛɛ ye nin ye i banana n'a fura bɛ n bolo n k'i furakɛ i ka wari di yan en tout cas ne kɔni bɛ yan maaya kow dilanli kama wa fɛɛrɛ wɛrɛ tɛ n bolo nin kɔ ɛ n'a fɔra ko ne tɛ sɔngɔ sɔrɔ o la y'a dɔn o ka gɛlɛn donc n b'aw bɛɛ fo k'aw waleɲumandɔn a man tɔɔrɔ koyi mais ne de bɛna dɔ fara sɔngɔ kan o de la ne bɛ yafa ɲini aw fɛ a k'a faamu ni hakili ye kunun hakɛw dɔ tun bɛ ko dɔ dilan bi o t'o dilan ne ye baara nin daminɛ ɲinan y'a san mugan ni fila de ye ni ne ko n bɛ yɛlɛmɛ don sɔngɔ la parce que n'i nana i ka fɛn yira mɔgɔ la n'u nana a sɔrɔ a kalite ka ɲi a i bɛ se ka wari ɲini sa dɛ sabu dɔw bɛ na aw bagabagaya ka wariw minɛ k'a sɔrɔ bon a tɛna n'a sɔrɔ tiɲɛ don kɔfɛ mais ne ta yen ne m'a fɔ n bɛ nafolo baara kɛ ko n kalila o kan n m'a fɔ n bɛ mɔgɔ furakɛ ko n kalila o kan dɔnni tɔ bɛɛ ye pɛtɛti ye ni ala y'a minɛ a caman bɛ na n bɛ se ka mɔgɔ mako dilan n bɛ se ka nafolo baara k'i ye nka ne tɛ se ka kali n'a ye nka n bɛ kali ni min ye o de ye dolo ye n'i y'i ka dati di ne ma i bɛ sa cogo min bana minnu b'i sɔrɔ i bɛ hɛrɛ min sɔrɔ i tɛ min sɔrɔ i bɛ kɛ mɔgɔ sugu min ye n b'a bɛɛ f'i ye n'i kura n'a ye dɔrɔn i bɛ lafiya wa n'i ye ne ta sɔsɔ i b'a kin k'a don tulu la k'a don jaba la i tɛ k'a ye sabu ne dara dolo ko la ala bolo nɔ de don ala ka bila de don a tɛ se ka sɔsɔ ɔ o la an kɔni bɛ waso ni dolo ye dɔnni caman b'an na olu ye ala deliw de ye ɛ n'i ye ala deli n'a ma sɔn ayiwa o y'o ye komi i bɛ mɔgɔ dɔ furakɛ a tɛ kɛnɛya komi i bɛ se ka nafolo baara kɛ mɔgɔ dɔ ye a tɛ ɲa komi i bɛ se ka mɔgɔ dɔ dɛmɛ a ka ko dɔ ɲɛ sɔrɔ a ti ɲa ɔ olu kɔni ye ala deli de ye an ti kali n'o ye mais an bɛ kali ni min kɔni ye en tant qu'i bangena ntɛnɛn ko fili t'o la ni ne ko i bɛ kɛ ka sigi n'o ye o tuma an bɛ bɛɛ lajɛlen fo an ye sɔngɔ minnu don ɲinan o de ye k'a fɔ n'i bɛ mali kɔfɛ n'i mako b'i ka horoscope la an b'a k'i ye dasi waa naani i bɛ waa naani de ci ka na an b'a dilan i ye ayiwa n'i bɛ mali kɔnɔ i bɛ waa fila de ci i bɛ ne kumakan sɔrɔ min bɛ ka i ka maaya ɲɛfɔ o sɔn bɛ ci i ma WhatsApp ni fɛnw fɛ ɔ n'i yɛrɛ bɛ papiye fɛ an b'o fana kɛ i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ papiye bɛ se ka se i ma o tuma papiye waa kelen ani kɛmɛ naani n'i bɛ mali kɔnɔ ɔ n'i yɛrɛ bɛ diɲɛ kɔfɛ papiye ye waa fila ye donc nin sɔngɔw de sigila ni ci wɛrɛ bɛ yen sisan o ye farankan de ye parce que nin de ye baara principal ye n'o tɛ n bɛ baara caman kɛ donc n'i nana ni kunko wɛrɛ ye an b'a juger de an b'a lajɛ dɔrɔn n'a y'a sɔrɔ ni an bɛ se ni e yɛrɛ bɛ se ɔ n'an ye min f'i ye n'o se kɛr'i ye an b'o dilan o bɛ bana na o bɛ ala deli la o bɛ nafolo ko la o bɛ muso ko la ayiwa o bɛ degunnako wɛrɛ la o bɛ faama kunko la en tout cas degun fɛn o fɛn b'i kan n'i nana o prix ma sɛbɛn an bɛ kuma de an bɛ bɛn o la donc n'an bɛn o la an b'o k'i ye o la an bɛ ala fo k'a barika da ka a yɛrɛw fo aw minnu ye dannaya sɔrɔ kuma in kan toujours ɛɛ coronavirus ko nalen émission dɔgɔyala sabu a b'a kalama émission caman ye sufɛla de ye donc sufɛ bɔli papiyew bɛ n bolo koyi mais n m'a kanu tuma bɛɛ faamaw k'i jɔ sira la ko pa ko o man nɔgɔn ne ma donc kɔrɔlen ninnu bɛ latɛmɛ a k'a lafaamuya kosɛbɛ ɔ n'ala ye bɔda d'an ma kɔfɛ donc an bɛ se ka kuraw k'aw kun ɔ min kɔni ye tilefɛ siko ye n'o ye siko kɛnɛ ye o bɛ sigi k'an bɛ min fɔ lamɛnbaaw ye siko ko kan siko ko nin ye farankan de ye ne ka baara la ne ka baaraw la kɛrɛfɛta don Ɔ n b'a ye wasabu kan a b'a kanu tuma bɛɛ a bɛ n wele a b'a fɛ n k'a ka siko fɔ mɔgɔw yɛrɛ fɛ n ka sigi ka siko jaabi direct la e ye lamɛnbaa e yɛrɛ k'a lajɛ e bɛ cɛ min ye a ka sigi dɔrɔn k'a ka telefɔni dayɛlɛ e k'a wele k'i ka siko fɔ komi arajo ta bɛ cogo min o faamu ma se ka kɛ mɔgɔw la fiyewu k'a fɔ ko aa nin kɔni bɛ kɛ mɛ est-ce que n'i b'a kɛ siɲɛ wɛrɛ i man kan ka wari d'a ma mɔgɔ si ma ne kanu ni wari ye siko ko la wari tɛ ci ne ma sɔnw bɛ bila wasabu kɔnɔ donc ne bɛ wele telefɔni na n'i ko i bɛ telefɔni ta dɔrɔn i b'a sɔrɔ ko n ye siko dɔ kɛ jamana kɔfɛ ni jamana kɔnɔna bɛɛ b'o kɛ non ne tɛ se ka sigi siko ɲɛfɔ dama kama o ye ne ka baaraw la fitinin de ye n bɛ ka min fɔ aw ye n bɛ turabu da ka mɔgɔw kungo lajɛ tile kɔnɔ o baara yɛrɛ de ye n ka baara principal ye ani k'i buruju ci k'i ka dakan f'i ye baara in fanba y'o de ye siko ye ɲɛfɔli de ye aw bɛ se k'a faamu k'a fɔ a dɔnni bɛ n na ani dɔw yɛrɛ bɛ se k'a tɔmɔ ne nɔfɛ sabu ne ye n ka dɔnni kanu de diɲɛ ka se ka ɲɛ yɛlɛ ni ne ye siko fɔ hakilitigi dɔw bɛ se ka nin sɔnw ta k'a sɛbɛn ka kɛ siko liviri ye hakilitigi dɔw bɛ se k'a mɛn k'a faamu ka sigi ka to k'a ɲɛfɔ a bɛ kalan de o ɔ mɛ n'a y'a kɛ komi ne y'o dabɔ de ka sigi ka kɛ ɲa mɔgɔw ma non ne bɛ se ka sigo dɔ jaabi k'a sɔrɔ o bɛ bɛn e ta ma e b'i ta sɔrɔ o la e tɛ wari di ne ma ne bɛ nin bɛɛ fɔ e ye e bɛ se ka nin sɔn ta k'a sɛbɛn ne nɔfɛ k'a kɛ sigo liviri ye k'a bɔ diɲɛ bɛɛ ma a tɛ se k'a sɔsɔ e mɛ e tɛna wari di ne ma o ɲɔgɔn caman dolo bi ten i bɛ se ka dolo kalan ne nɔfɛ i bɛ se ka turabu kalan ne nɔfɛ i bɛ se ka siko kalan ne nɔfɛ ne bɛ sigi ka nin tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ de fɔ aw ye wa maa tɛ sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ min b'a da wuli k'a fɔ a ne kɔni ka faamu na a ye nin yɔrɔ fɔ o filila ne ka dɔnniw na o tɛ yen n tɛ diinɛ dɔn dɛ mɛ nin dɔnni ninnu na ni cɛ o cɛ y'i sɔsɔ ne ka fɔlen dɔ la a lase ne ma n'a ka fɔlen ye n man'a jira a la dɔrɔn a b'a faamu ɔ mɛ o bɛɛ bɛ kɛ aw ye aw ka kan ka dɔnni de ɲini ne nɔfɛ aw ma ne kanu ni wari ye mɔgɔ si tɛ wari jigin ne kun k'a ye k'a sɔrɔ a ma fɛn fɔ n ye fɔ ne de ka wele ne ka kɛ kɛmɛ filaw ni kɛmɛ naaniw fɔ vraiment ne ye n yɛrɛ bonya o ma o de la n tɛ sigo jaabi fɔ n'i tɛmɛna n ka kalandenw fɛ donc kalandenw fɛ i bɛ se ka ayiwa ciw bila olu ka i bɛ se ka sɔnw bila olu ka wasabu kan ni siko de don ɔ ni ɛɛ eh, ala y'a kɛ ni an sera ka i jaabi a fɔra a banna ɔ n'i kɔni ye wari d'olu ma ka sɔn lase ne ma i b'i ka jaabi sɔrɔ mɛ ka ne yɛrɛ wele ou bien k'a bila ne kun ne ka sin k'i jaabi dɔrɔn a a yɛrɛ k'a lajɛ a bɛ ne jalaki k'a sɔrɔ bon baara ka ca n bɛ n ka denbaya balo mɛ e yɛrɛ sago ye dɔrɔn i mana ne wele tuma min i ka ne sɔrɔ ne k'i ka siko jaabi ne sigilen don ka siko kɔnɔ dɔrɔn mais hakilitigi t'o faamu hali ne b'i ka baara la tuma dɔ la e tɛ ne weleli masɔrɔ donc an y'a fɔ aw ye cogo min na donc eh, an ye nimorow di aw ma ka kɔrɔ hali bi an bɛ segin a kan a bɛ se ka siko bila whatsapp fɛ cogo min na ani ci wɛrɛw wari minnu bɛ ci ani kungo min b'i la ka appel kɛ ou bien whatsapp kan ne ye nimuru saba di aw ma n bɛna segin a dɔw kan bi tuguni a k'a faamu nimuru dɔ ye 76 37 99 65 ɔ o min filɛ o ye dɛ o ye aburu ka nimoro de ye ale de ye n ka ciden ye bamakɔ ale bɛ bamakɔ niveau la mais n'i tora yɔrɔ yɔrɔ ka ci s'a ma directement o don bɛɛ ne b'a ci sɔrɔ a b'a kalama telefɔni ko la bi baaraw ka nɔgɔ donc o ye an ka bamakɔ ciden ye bon ni o bɔra yen an bɛ se k'a fɔ aw ye fana k'a fɔ ni min bɛ kalan kɛ ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ bɛɛ b'o dɔn min bɛ naamulaminɛ kɛ n fɛ o ye udu tarawele ye bon o ka nimoro aw caman y'o dɔn ɔ n'o tɛ koniba bengali ye n ka Segeretɛri ye ale de bɛ n conduit arajo la a fana bɛ o ka nimuru dɔn c'est-à-dire ne ka ko ninnu na k'a fɔ i bɛ tamaki ka wari ci ninnu dɔ ma n'i y'a ye n bɛ segin nimuru kan tuma bɛɛ a k'a dɔn k'a fɔ tulon tɛ foyi tɛ se ka tɛmɛ olu fɛ ka tunun a bɛ komi ne yɛrɛ parce que ni a fɔra ko aw ka don ne yɛrɛ de kan ka ci ɲɛnabɔ a ka ci tɛna dilan wa ne yɛrɛ tɛna wari sɔrɔ sabu ne bɛ kɛ bon kɔnɔ mɔgɔw ta de kan donc Koniba ka numéro ye 74 53 83 69 ni maa min ye ci bila o la o kelen don mais ne n'ale bɛ ɲɔgɔn kan Sikaso kɔnɔ ale de bɛ ne conduit arajo la a b'a tɔgɔ mɛn tuma caman na bon ni a bɛ ne ni min kumakan mɛn n'o bɛ naamulaminɛ kɛ o de ye Udu Tarawele ye donc ale fana ye n ka mɔgɔ jɔlen ye n y'a fɔ aw ɲɛna siɲɛ caman kalanden caman bɛ n bolo mais an tɛ bɛɛ ka nimuru di aw ma an t'a fɔ ko a ka bɛɛ ka nimuru ka sɔrɔ mais nin mɔgɔ saba minnu filɛ nin ye n'an ma to ka ci tɛmɛ olu fɛ hali n'i mago bɛ eh, siko de la ko i b'a fɛ ka siko ci ka na donc n'i ma tɛmɛ ninnu fɛ n'i ko i ka ne yɛrɛ de sɔrɔ a man nɔgɔ kosɛbɛ donc euh, a ka malitɛli de filɛ 63 90 47 81 o ye udu ka euh, malitɛli ye a ka orange b'aw bolo wasabu kan ka kɔrɔ euh, fɔlen kɔrɔw la donc n bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ka ɲini ala fɛ ala ka se ka jamanaw suma an balima minnu tun bɛ bɛɛ kɔfɛ n'olu b'an an wele ka ciw kɛ an y'a ye nin waati in na u caman ka jamana datugu hali ka bɔ ka ci ɲɛnabɔ o tɛ se ka kɛ n b'a ɲini jabaru masa fɛ ala ka dan sigi nin ko ninnu na ala ka se ka dan sigi nin ko ninnu kan a ka adamadenw lafiya a k'aw to u yɛrɛ ma ala k'o k'an ye a ka alaya kama n'o tɛ a bɛɛ kunban bɛ an na an bɛɛ kunban bɛ ɲɔgɔn na sabu maa t'a dɔn a ko bɛ kuncɛ cogo min nka a kuncɛ cogo ɲuman an b'o de ɲini ala fɛ a bɛ niwo min na i ko bi ne filɛ ka kuma ne y'a ɲini ala fɛ a ka dan bi ma an kana dɔ saya ko mɛ bele o yɛrɛ de ka di n ye kuwa o la an b'an kalifa an ka jabaru masa ma kelen kelen bɛɛ ka ala bɛ i dusukun de la i dusukun cogoya de bɛ a to ala b'i ka wele laminɛ ne ye jamamɔgɔ de ye ne bɛ kuma bɛɛ tɔgɔ la wa ne ka miiriya ye bɛɛ de ye tuma bɛɛ ni n bɛ fɛn o fɛn labɛn n ka so n b'a labɛn ni jama niwo de ye o tuma jamakulu ye tan ni fila ye jama ka ca mɔgɔw ɲɛ kɔrɔ nka ala fɛ mɔgɔ ye fila dɔrɔn de ye cɛ ni muso kuma ala ka se ka cɛ ni muso kisi nin bana in tɔɔrɔ ma denmisɛn ni maakɔrɔba kisi a tɔɔrɔ ma a tulo tun bɛ a balimakɛ n'aw denkɛ karimu sanogo de mankan na nin y'an ka video labɛn fɔlɔ de ye ba fila ni mugan kɔnɔ sabu kabini ɲinan san jɔra n tun ma se ka dɔ yɛlɛ aw fɛ an b'aw fo ka waleɲuman dɔn ka yafa ɲini aw fɛ kɔrɔfɔw la n'an ye gasi kɛ a ka kɛ yafabaaw ye aw k'an bɛn jɔfɛn wɛrɛ la ni ala sɔnna